tikulandireni kuno kumpamantha kwa tiye malenga chanzi kunkhotakota pomwe tikupitirira kupanga programu imeneyi imene ndi programu yopatsa chidwi kwambiri uh, tinganene kuti kwa nthawi yoyamba izi zimene zikuchitikazi zachitika tsopano kupherezera nkhani tikukamba pano ndi ya insurance programu iyi akutipatsira ndi a national economic empowerment fund limited monga tanenera muja ngongole zanife anthu mukamatenga mumayenera kupereka insurance masiku anowo pali ndondomeko yonena kuti mukatenga ngongole ija mumapereka chikole pa chikole chanu chija amafuna kuti mu- muyikepo insurance muchite muchichite insure chikole chija ndi cholinga choti zina zake zitazachitika muzaone poyimira a insurance aja azakhale ngati kuti akulowererapo ulendo unowo chimene tabwerera kunoko kumpamantha ndi chakuti a insurance wo cic insurance alowerera nkhani pamene akupereka ndalama apapa kutsogolo kwangaku kuli chimenechi chimenechi ndi timanena kuti dummy cheke choyerekezera ndi cheke chimenechi pamene pandikuona kuti pali amount ndithu 9 million 450,000 kwacha ndalama zimenezi zikupita kwa akulu awawa amakiloid jere amakiloid jerewo ndi amene ndili nawo mprogramu ino pakali pano ngati mlendo wanga ndikulandireni bwana makiloid jere
zikomo kwambiri tingokonza pang'ono dzinalo ni macloud jere makiloud asati Yeah, makiloid Macloud Jere.
tione apa Yeah. koma apa sanalira kuisetu Eh, Eh, yeah, apa- Macloud Jere. eh, makiloud Yeah, zikomo Okay, kwambiri. makiloud jere ndithu ndithu ndi amene akulandira ndalama imeneyi ndalama iyi njanu sa ndalama imeneyi bwana ndi yanga ndithu 9 point 9.4 zopasa chidwi ndiyeno ndamva kuti nkhaniyi ikuchokera kutali Yeah. inuyo tifotokozereni nkhaniyi ikuchokera pati Ah, ineyo ndi mmodzi mwa alimi a nzimbe kudwangwa komanso mmodzi mwa beneficiary kaya kuti client wa neef natenga ngongole kangapo ulendo uwu ndi wachiwiri ulendo umene munatenga ngongole ulendo uwu natenga ndalama yokwana 7 million 500,000 7 million 500,000 program yake nali yoti ndilime nzimbe komanso ndilime mpunga mhm. ya ndiye ndalama yo ntayilandira nadzayilandira ngakhale mochedwa pang'ono pa 4 february Ah, ndinagula fetereza kuthira munda kugula ma herbicide imeneyi inali ngongole ija ya zipangizo za ulimi ya zipangizo za ulimi farm inputs farm inputs poyamba natenga ya business naona kuti inandivuta kabwezedwe kake komabe nabweza ndithu nthawi yake kumaliza namaliza ndi nazapemphaso ya ya farm inputs

Tsopano pamenepopo nde nkhani tili pano ndi imeneyo. Yeah. Insurance imene mumapereka kuti mwatani. Ah, imene ndimadziwa kuti ulimi muli mavuto osiyanasiyana Ah, kukhoza kutheka mwina kugwa ng'amba imene munthu singathe kuyizindikira eh, kutha kubwera mafloods monga amene anabwerawa ndiye uli ndi ngongole unapanga insure

chifukwa chimenecho zinamvekaso kuti nchikole ndiye ndinadziwa kuti chikolechi ah, chikhale safe ndiye ndinachipanga insure chikolechi so nkhani kuti timvetsese ndi yakuti mutatenga ngongole iyi ngongole za NEEF zi mafunsa kuti chikole chake chikhala chani Yeah. inuyo pa ngongole yanu iyi chikole chinali malo omwe mukulima malo amene ndikulimawo ndiye ndinapanga sure kuti ndapanga insure malowo so poteteza malowa kuti zita kuno nkunja chika- Yeah. chita zachitika munatenga insurance pa malowa pa ma- malo amene ndimagwira ntchito
chabwino kotera kuti chipepeso chimene andipasa a cic insurance andipasa chifukwa cha malo amene aonongeka amene ndimalima ndiyeno i- i- tiyeni nayoni nayo nkhaniyo ndiye mwa- mwachita insure malo Yeah. Mwayamba ntchito. ndayamba ntchito ndinapanga zonse kuthira fertilizer kuthira ma herbicide Malo akulu bwanji kotani?
malo amene ali 3.8 hectares Okay.
Aha. ndiye inadzabwera mvula pa 27 28 29 ndiye kunabwera mvula yamkwatira yoti pamoyo wathu sindingayionepo Uh-uh. Ah, kunali koti mene momo mbeu ili pa size yani hey, nthawi imene ija mbeu ili cha height iyi mwina ukalowamo utha kubisika oho ndiye anabwera madzi oti chigwa chimenecho panalibe chimene chimaonekapo maoneka mwina mtengo apo apo apo koma nzimbe yonse inali simaoneka ili mmadzi ili mmadzi
oti inu tiyerekeze kulowa mmadzi amene- iya isisisonganalowamonso ngati pezi kuti eh, kupanga choncho manjawa sikuti akanaonekaso saizi yanuyi madzi amene akankwatira kunali ngozi yoopsa Ah, ah. ndinapeza kuti madzi aja abwera um, atapita after three days nzimbe ija nkuyamba kuoneka Ehe, nzimbe ija nkuyamba kuoneka pang'ono pang'ono pang'ono three days ya madzi aja atakata tsopano kuti tikaonere kuti sono munda uja mbali imodzi wagumuka Oh, oh. wagumuka wa- wang'ambika ndiye kuli chidanga ndithu Ehe. chimene Chikombolera. eya chimene munda watani waseseka wapita nzimbe ina yotsalayo peza kuti kwabwera dothi nzimbeyo kuyikwirira ya ndiye mmalo nzimbe ndikumaoneka chido ehe ndiye dothilo mwa- mwa- mwamwayi kuti ndinangopita kungopanga cover nzimbe ija nzimbe ija imaonekako pang'ono ehe ya ngakhale nzimbeyo pano yayamba kupanga mashoots Eh. chifukwa inagwa nkuuka Eh. ndiye yapanga mashoots ndoti chaka chino sitingakolole yayi tinati tikolole chaka chamawa ya ndiye tsopano ah, nayimbira foni ah, bwana athu a NEEF ya kutanthauza kuti no madziwa abwera zachitika zimene zapita zikuoneka koma chimene chinaoneka chinali chokuti no inuyo mwaduka ku- ndaduka ndi zero. komple- complete zero pamenepa pali mbewu imene mwadzala kuchokera ku ngongole ehe ndimayembekeza kuti ngo- ndo ndikakolola nena ndibweze ngongole ndiye napeza kuti ngongole ija tsopano kudankhala kuti ah, ndiye tipanga bwanji ndiyebe nali pa mtima kuti ah, i think napanga insurance
pamene papa mphamvu ya insurance iyesera pamene paso ndiye ndati ah, insurance imeneyi ndipange follow up ndipo yama ndinapanga ripoti ku NEEF Ah, kuti akuluakulu monga mwamva nkhani ya mvula kuno Eh, ku Nkhotakota kunoko mvula, yani dziko ku- lonse likudziwa. Iya, inenso zanikhudza kwambiri Eh. Tinaona ngozi yoopsa kwambiri, ndiye ine chinandichitika ubwino kuti mwamwayi ineyo malanga business ngati yolima Eh. ndinapanga inshuwa Iyi ndi amene wawa. CIC ndalama yake akankwatira ndikuuzeni 277,000 insurance imene napereka
Kodi mwanena kuti malo awa ndi 3 point chani? 3.8 Ngongole iyi ndi 7.5 million. 7.5 million ndiye Insurance ndi bwa- insurance 277000 tsopano izi tikuziona ukuzi imeku ndiye ubwino kwa- kwa insurance moti anzangawo amene aluza katundu wambiridi wambiri ineyo ndaluza inde zoona komabe anzanga aluza katundu wambiri moti mwina pakanakhala kuti popeza mphuno salota atakhala kuti katundu wambiri anali mu inshurasi ndiye kuti bwenzi anzanganso nawonso atathandizika zoonadi chifukwa apulezidenti anazanena kuti kwa amene mwapereka loni kwa anthu a bizinesi awa anthu akhalitseni pansi mukambirane nawo Mm. aluza zambiri yes athandizeni kuti mukambirane kuti ngongoleyi mubweza bwanji yes komanso ngati kungatheke mwapatse kangongole kena kuti nthawi imene akulira adzukenso adzukenso Eh. anzathu ambiri a bizinesi pa Dwangwa analuza katundu analuza chuma magalimoto
kuseka ngati zabwino Ndithu akankwatira. Komano kuseka chifukwa cha katundu ali apa katundu amene Tsopano ndi apa katundu ndi uyu 9.4 million yeah yabwera eh programu yake njotani ha bwana program yake yone kuti nanga si anthu anenawo ndi ngongole Mm. nditenga a NEEF. ya nditenga gawo limodzi la ndalama iyi ndipatsa kwa NEEF Eh, inayi imene itsaleyo ndiyambe kupanga uh, revamp malowa malo amene aonongekawa Oh. ya komanso ndione kuti ngati ndingatheke ndipezenso kamalo kena kake ndigule. Eh, ineyo ndi mlimi wa nzimbe inde ndiye kandalama kandigwirira ntchito choncho ndiye mwinanso ndipemphe pano pa mbc ku dziko lonse la malawi Times, Times. Eh, Ti- times ya Eh, musatira kwisi, ino no Times. times Eh, Eh. that- that- that's right. Eh, eh, pa times pano tipempheko eh. Ah, kuti ngati ena akutiona Ah, kudwangwa tona mavuto akulu kwambiri Eh, pali alimi amene tikufuna tipange irrigation eh, kugwiritsa ntchito ngongole ya NEEF eh, takambana ndi mabwana athu kuti atisti anathamangitsitsilako eh, eh. chifukwa shuga amene anavuta uyu tikapanda kusamala avuta kwambiri chifukwa chaka chino taluza Ine, nda alimi ambiri ine, zone. mwandikana kuti alimi ambiri anapanga inshuwa minda yawo nde kuti panopa pakadakhala machege ambirimbiri alimi aluza minda ambirimbiri tsopano tibwere kwa inuyo Eh. kuti izi zizachitika Mm. munkayesa chifukwa si tisanamizanepo apa simunayambe mwalandirapo Ine- ine- ndikoyamba Ah, ine kuti ndikoyamba kumene ndikoyamba Eh, ndithu bwana mulankhula bwanji kwa anzanu anthu chifukwa nkhani iyi ya insurance inali yovuta dziko lonse kwina kulikonse kumene a NEEF amapita akama- akamalalikira uthenga wa insurance unali wovuta kuti ulowe pa, pa ground inu ndi mmodzi mwa- nthawi imene amabwera nkhani yoti insurance munayilandira bwanji Ah, ineyo chifukwa ndimadziwa kuti ulimi wathu wa- wa nzimbe uwu angakhale sizinaonekepo zimene zimene zaonekazi Eh. komabe atandiuza kuti ah, ndalama yake insurance yake 277000 muteteze mbola 7 million. m- m- malo anu Ah, sindinalimbelimbe.
Okay.
Chinanisangalatsanso I think mwina sindidziwa zikadzabwera zikadza- zikadzabwera chani pa moyo wanga. Kumene koma izizi ndi Ndiye mafunso anu akankwatira kuti muli ndi mawu anji Eh. kwa Amalawi. Eh. Amalawi anzanga ngati mukundiona pano pa Times. Insurance panopa ndiye yofunika kwambiri. Moti anzanga amene magalimoto awo apita pa garage apopo magalimoto mwina about 7 8

imene ikuchokera ku bungwe limeneli la National Economic Empowerment Fund Limited tili ndi mwambo wapadera umene ukuchitika kunoko kwa Malenga Chanzi ku Nkhotakota ndi mwambo umene kayenera kukhala koyamba kuchitika mwambo wa mtundu ngati umenewu a bungwe la NEEF mogwirizana ndi kampani ya CIC Insurance ndi amene abwera kuzapanga ah, mkumano umenewu kunoko chimene chikuchitika ndi chakuti ah, bungwe la NEEF kudzera mu kampani imeneyi ya cic insurance ikudzapereka ndalama kwa maklayenti ake amene aonekeredwa ngozi kunoko kunkhotakota nkhani ya ngoziyi aliyense akuiziwa m'malawi munomo inachitika ngozi yoopsa kwambiri ndimayankhula posachedwapa ndi a macloud jere amene ndi mmodzi mwa anthu amene alandira cheke cha 9.4 miliyoni kwacha mpulogalamu ino panopo tsopano ndili ndi apatsa kadaluka amenewa ndi regional manager wa bungwe limene la neef ku chigawo chinocho chimene amachitcha kuti central east ndikulandireni ku pulogalamu yathu bwana kadaluka ah no tathokoza pk kuli mwambo wopasa chidwi kwambiri pamenepa ndikuona magule ndi zina zoterozo Yeah, yeah. Ah, koma nkhani yeniyeni ndi yakuti kwa nthawi yoyamba inuyo abungwe la neef mwabwera ndi awawa a cic insurance pamodzi ndithu tikuona machekewa macheke ataliatali ndithu Yeah. nde timafuna ndimve kuchokera kwa inuyo mwa- mwatchutchutchu tsopano nkhani ili pano ndiyotani no tathokoza a times kuti mwabwera kuzachitira umboni mwambo waukulu umene ukuchitika pamenepa Ah, nkhani ili apa ndi yonena zoti makasitomala athu amene anatenga ngongole ku neef anauzidwa kunena kuti mwa- mwa zimodzi mwa zinthu chimene chikufunikira kuti atenge ngongole ndikuti apange inshuransi makatundu awo amene anayika ngati chikole ndi cholinga chonena kuti china chake chitachitika pa katundu uchi adzapezepo polirira so mwambo umene mukuona lerowu ndi ku- mwambo umene tikupereka ndalama kwa makasitomala athu amene anakumana ndi ngozi imene inawononga makatundu awo monga mwa lonjezano limene linalipo poyamba paja tabwera tsopano kudzapatsa ndalamazo tsopano chimene chikupasa chidwi ndi chakuti um, inuyo nthawi imene mma- mmabwera mmalengeza zimenezi zoti chonde chikole chilichonse chimene mukutenga muziyikapo inshuransi mpaka nakunoko kumabwera kwa alimi amenewawa inu munali mutalota kuti muzakhala zoterezi
mukhoza kundichitira umboni akamkwatira kuti ku malawi kuno nkhani ya insurance aliyense amakhala nayo ndi chikayiko ngakhale magalimoto anthu akamakhomera amakhala nayo ndi chikayiko aliyense anali ndi chikayiko mmene pulogalamu inkayamba ngakhale enaake wa uh, makasitomala athuwa sanalinso okhulupirira kunena kuti china chake chikadzachitika neef pamodzi ndi cic azabweradi kuno kudzatipasa ndalama Yeah. so chikayiko chinalipo kwa mu- ku- kwa wina aliyense samakhulupirira kuti zinthuzo zikadzachitika ngozi itati ibwere mwadzi ngozi ndi ngozi palibe amene amayikonzekera koma inshuransi imangotikonzekeretsa kuti tikhale okonzeka kuti ngozi ikadzachitika tidzapeze polirira aliyense samakhulupirira ngakhale iwo enaakewonso anali odabwa kuwuzidwa kunena kuti tikubwera kuti tidzakupaseni ndalama yachipukuta misozi ndiyeno mwachita ntchito ija mwalengeza ndipo anthu chifukwa chinali chokuti afuna asafuna amayenera kutengabe insurance Yeah. chifukwa choti inu ngati a neef mumadziwa kuti kumbuyo kwa insurance kuli zabwino Yeah. ndiye chaka choyamba chomwecho choti insurance khomani ngozi ndikuzachitika ndi imeneyi inu munachilandira bwanji nthawi imene ngozi imeneyi imafika ku- kudera kunoko maganizo anu anali otani munali ndi nkhawa zotani ndi mantha otani komanso ndi chiyembekezo chotani pa nkhani iyi ya insurance chaka choyamba no nthawi imene ngozi imatipeza Monga wina aliyense, ngozi ikamupeza amakhala ndi nkhawa yaikulu kuti koma nde zitithera bwanji. Tinabwera kuno kukhala limodzi ndi makasitoma athuwa, kudandaulira nawo limodzi ndi kuona kuti kodi kuonongeka kwa katundu wawo kunali kotani. Tinafotokozera anzathu a CIC amene tikugwira nawo ntchito ya inshuransi ndipo ndi chitsimikizo chimene chinalipo poyambirira pomwe, ku- tsopano tinayamba kukhazikika mtima kuti chifukwa chonena kuti tinali ndi ndondomeko ya inshuransi kutsogolo kuno anthu awa sopano tingopanga masamu nkuona kuti katundu amene waonongeka ndiotani nanga ndalama zoti tiwapase ndi zotani ndi kuchitika kwa izi ndipo ndikhoza kuona ndi chifukwa chimene mwachita kubwera kuno kuzakhala ndi mwambo waukulu ngati umenewu chiyembekezo chanu kupita kusogolo kuti no anthu apitirire kuyilandira bwanji inshuransi umenewu ukhale umboni kwa makasitomala athu onse amene tili nawo pano ndi amene akuyembekezera kubwera kuti azayambe kutenga ndalama za kuno ku NEEF kunena kuti ndondomeko iyi ya inshuransi yabwerayi ndi ndondomeko yokhayo imene izithandiza NEEF ndi makasitomala athu omwe pa nthawi imene papezeka ngozi ndalama ya inshuransi ndi ndalama yochepa kwambiri imene kasitomala amapereka koma pakakhala zoti ngozi ija yabwera china chake chachitika, ndalama imene amalandira ndi ndalama yambiri imene imamuthandiza iye uja kuti bizinesi yake isaime ndi kutinso asalephere kubweza ngongole ndi kuti china chilichonse m'moyo mwake chizitha kupitirira.
pano tili tsopano ndili ndi gulu limodzi mwa magulu awiri amene alandira chipepeso chimenechi kuchokera ku bungwe la NEEF kudzera ku kampani imeneyi ya CIC insurance chimene mukutionera nacho apachi ndi chitsanzo cha cheke chimene gulu limeneli lalandira kuchokera ku bungwe la NEEF kudzera mu kampani imeneyi ya CIC insurance ndikati ndionetsetse bwinobwino apa pali cheke ichi cha 8 million 132,535 kwacha imene mamulumuzana aima apawa Nkhale mutati mwaona bwinobwino nkhope zawozo kaya zakwiya kaya zatani koma anthuwa nda- anthuwa ndi achimwemwe chifukwa ndithu matumba mwawo mwalowa ndalamazi tsopano woyambirira amene andiyandikirawa ndi atcheyamani a gulu limeneli ndimafuna kuti sala mudzitchule dzina nokha mutiuze bwinobwino dzina la gululi ndi nkhani ya gulu lanoli Ah, zikomo kwambiri ine ndi chipiliro benesi chairman wa tigwirane manja kuti zifike apa tsopano titadandaula kwa insurance adati kuti o ife pachadatenga ndalama zanu tikuganizirani kuti nanunso mupeze potani koti poyambira ndi pamene kwabwera cheke cha 8 million tsopano inuyo ndikufuna mundiuze zoona inu kumene mmakhalako ndikumaganiza kuti inde tinachita insurance 500 yakuti ndalama mmaganiza kuti zituluka mmaganiza ndalama zake izizi ayi ifeyo sitimayembekeza chilichonse chifukwa loko za insurance ife sitimazidziwa Inde. koma no chifukwa cha ngongole ya nifi Yes. ndi imene atidziwitsa insurance moti izizi ni chinthu cha mtengo wapatali tsono anthu ake sinu nomwe amene mmasisizika moti pa nthawi iyo timaone ngati kuti pa 3 miliyoni ipo tikamba chosaposo Ika- kandamakera Eh, eh. timaona kuti apa kutibera apa apa kutibera apa koma lero lino taona phindu lake ndi eh.
ndi ndalama ndi imeneyi yabwera eh. chiyembe programu yanu ino ndi yotani kupita kusogola ife ndalama iyi tailandira eh. ndi manja awiri ife programu yathu idali yonena kuti ulimi wathu ukayenda bwino tinali ndi masomphenya akuluakulu amene timafunisisa chifukwa timafunisisa gulu lathu lisafere njira hmm. koma ena amene amachita mantha ni nifi atengereko phunziro ndiye timafunisa tipange zikuluzikulu ndiye mmene yabwera ndalama iyi ife tayilandira ndi manja awiri ndipo ndalama iyi tayitenga tayiyikaso ngati pagulu imene panopa tifuna tilime nawo ulimi wanthirira ndi cholinga choti ndalama imene tili nayo ngongoleyo tithe kubweza tikabweza maganizo athu noti mu september mu october tifuna tikapange apulayi ndalamaso ya ulimi imene tilimeso chifukwa mwina nyengo sizifanana ayi mwina zidzasintha kusogoloko mm.
ndi gogo amene amene azayimira a t/a wo timve kuti iwowa azitchule okha gogo auzeni amalawi Ah, ine ndine t/a kalimanjira amene nili ni dera langa koma ndikugwirizira mpando wa malenga chifukwa kuti kulibe munthu amene ayang'anira ayi ndiye boma lidanuza kuti ayi, amba wagwirizira
zomveka nkhani ndi imeneyi imene tabwerera kuno a t/a kuti bungwe la nifi kutachitika ngozi ija anthu amene amakongola ndalama zija amawauza kuti azitenga inshuransi zotsatira zake ndi izi tabwera kuno taonako macheke akuluakulu atatu inuyo ngati mwini dera mukumva bwanji ndipo mulankhula motani Eh, ndipo ine ndine wosangalala kwambiri ndipo pa moyo wanga sizinachitike ayi moti ah, nithokoze CIC popereka insurance kapena cheki chimene anthu alandira chifukwa ngozi imene idakhutidwa kuno kunkhotakota idali yayikulu kwambiri munganene potsiriza kwenikweni mawu anji kupita ku boma komanso kupita ku bungwe limeneli la NEEF kuti zinthu za mtundu ngati umenewu zachilendo zikumachitika kuti munthu ndithu kuwonongekeredwa ngozi uli ndi ngongole ndikuzapereka chipepeso cha mtundu ngati umenewu poyamba nithokoze NEEF chifukwa iyeyo ndiye idapanga mgwirizano ni a insurance moti imene anapangirana mgwirizano ni a insurance iya zimenezi nzothandiza kwambiri moti ine ngupempha magulu enawo nawonso apange ngati mmene a NEEF apangira chifukwa ngozi sidziwika kuti kubwera ngozi moti imene zidachitikira yapapa moti ndine wothokoza kwambiri moti boma aziliuza ma NGO enawo amene akamabwera azikhudzana ndi insurance ndithu ndithu zikomo kwambiri pamene tikubwera kumapeto kwa programu yathuyi ndili ndi a board chair a bungwe limeneli la national economic empowerment fund limited amene ati aombe mkota pa zonse zimene zachitika pa tsiku la lero imene ndi nkhani yopasa chidwi kwambiri a chair bwana Mtema um, tinali ndi tsiku lokoma kwambiri makamaka mu mbiri ya dziko linolo kuti tikakumane anthu pagulu ngati chonchi kuti akuti kampani ya insurance kampani yokongoza ngongole uh, ikubwera kuzapereka nda- ndi chinthu chachilendo kwambiri ngati chair wa board ya national economic empowerment fund poyambirira tisanalowe mkati mwa nkhaniyi mukumva bwanji Ah, ineyo ngati Chair wa kampani ya NEEF ndiosangalala kwambiri chifukwa chonena kuti ichichi monga mmene mwanenera muja ndi choyamba kuchitika mu mbiri ya dziko lino kuti kampani ngati imeneyo CIC igwire ntchito limodzi ndi kampani yopereka ngongole apite akapereke macheke ngati mmene zayendera mm. chimenechiyo ndi chinthu chapamwamba kwambiri ndipo ndi choyamba kuchitika ah, mdziko muno Eh, inuyo nkhani iyi ndiyayitali tiyesesa kuyifupikisa um, koyambiriraku kumene mmaganizira zoti insurance ndiyofunikira tichite partner tipeze kampani imene tizigwira nayo ntchito Munakwanitsa bwanji kusankha kampani ngati iyi? Ndikufunsa choncho chifukwa cha nthawi imene yatenga, nthawi yaying'ono kwambiri chichitikire ngozi kuzafika lero ndalama kumaperekedwa. Zikusonyeza mphamvu zina zake zimene kampani imene muchita nayo deal komanso kuthekera kumene ali nako. Zinatheka bwanji kuti mukawaloze iwowa? Mbali yayikulu ndiyowona kuti kodi zolinga zathu. uh, zikugwirizana bwanji ndi ma products amene kampani iyi uh, ili nayo mm -hmm. uh, kuteroku uh, kuyang'ana kuti kodi iwowa kugwira ntchito kwawo kagwiridwe ka ntchito mm. amagwira bwanji mbali imodzi imene tinayiyang'ana kwambiri ndi changu mhm. popanga respondi zikachitika so mutha kuona kuti sipanapite nthawi yayitali kuchokera mmene inachitikira ngozi mm. cha mu february mm. kufika panopo kuti apezeke kuti ayamba kale kupereka ndalama mm. kwa anthu onena kuti zachitikiracha mm. so mbali imene iyo ndi imene tinayiyang'ana kwambiri zedi kuteroku pali mgwirizano umene ulipo pakati pa bungwe la NEEF ndi bungwe la cic umene wati umene watipangisa kuti tibwere kunoko ngati NEEF ndi cic kudzakumana ndi anthuwa ndi kuwapatsa ndalama zawo ndiye kufunikirano kwa mwambowu kubwera poyera ngati apapa ndikumaonesa macheke atali atali ngati amene macheke aja atali atali kwambiri kufunikira kotino kubwera mmuzi muno kugulu kwa anthu mm. kumene kwachitikira ngoziko ndikuzapereka uh, machekewo ndikotani mm.
so uh, akankwatira nkhani ya insurance tikatengera ndi pamakhala amati premium eh? yeah. Uh, insurance imayamba ndi premium mm. ndalama ija ikamaperekedwa premium ija imaoneka ngati kuti ukutaya yes uh, kuti ifeyo tikafikane kuti tiwalimbikitse um, amene akutenga ngongole mm. kwa ifeyo eh, kuti pakufunika mupereke premium apa eh. nkhani yake si imakhala yayifupi imakhala yayitali yes Uh, kuteloku kwa ena timachita kuonjezera pa ngongole ija yes. akati ndifuna 1 million eh. ife ndikuonjezapo 20000 mm -hmm. 20000 ija ili ya premium eh. ya insurance mm. kukhala ngati kuwalimbikitsa eh. so kubwera poyerako cholinga chake ndichonena kuti ena amene amakayikira mm. kuti mwina tikuononga ndalama eh. aone kuti iyayi sikuononga ndalama mm. ndithu kuteloku Ndalama zimene tapereka zija tapereka kwa amene anatenga insurance ija Yes. koma alipo ena kuti sanatenge insurance yo eh, sanatenge Mhm.
koma zinawachitikiranso Ooh. eh, sanatenge koma zawachitikira koma amene achi sitingathe kuwatenga cic kuti akapatseninso awo Ayi. Eh, siziyenda choncho iyayi sizingayende choncho so uthenga wanu kupita kwa anthu chiyembekezo chanu mmene zachitika izimu pomaliza kuti mwabweradi machekewo akuoneka ndipo ndayankhula nawo anthu amene alandira macheke amene miyoyo yawo an- ndiwo- ndi anthu okondwa ndipo ali ndi chiyembekezo choti palibenso kuima zochitika zawo chifukwa cha ngozi iyi pamene ena amene muneneramo amene sanali mpulogalamu ngati imeneyi ah, pali mavuto oto ndiye muli ndi chiyembekezo choti kupita kusogolo nkhani ya inshuransi iyi iyenda bwanji komanso uthenga wanu wopita kwa amalawi onse pakufunikira kochita inshuwa katundu pachina chilichonse chimene akuchita ndimafuna mulankhule mawu amenewo kwa amalawi amene akutionera
Ah, chamawa sichidziwika nkhani ya inshuransi iyi ndiyonena kuti amalawi sitinafikepo kuti tiitenge kuti ndi nkhani yofunika kwambiri zedi koma nkhani ya insurance chifukwa chonena kuti chamawa sichimadziwika ndi yofunika kwambiri zedi pa china chilichonse chimene tikuchichita tikatenga insurance pa chizungu timati risk ngati- ili ngati risk management mitigation measure yes risk mitigation measure kusonyeza kuti ngati waonongekedwa Ngati unali ndi insurance upita ku insurance kuja akakupatsa ndalama kuti uone poyambira. Ndialimbikitse kuyambira ma client athu a NEEF kuti akabwera a NEEF ndikukulimbikitsani mutenge insurance, vomerani tengani insurance chifukwa cha mawa sichimadziwika kwa amalawi onse titenge insurance pa china chilichonse chifukwa chonena kuti moyowu sumadziwa kuti kodi mawa kubwera chani risk imakhudza wina aliyense siyang'ananso kuti kapena uyu ndi ndani kapena uyo ndi ndani imakhudza wina aliyense ukakhala kuti uli ndi insurance ngati wakumana ndi china chilichonse ngozi ina iliyonse a insurance amabwera ndikukuthandiza. Kuteroku lero lino taona a Malawi anzathu atapindula polandira macheke uh, atali atali chifukwa choti anaosa- anaona kutsogolo ndikuona kuti kutsogoloku sindikudziwako nditenge insurance ndidziteteze.
Kutsekanso kwa pulogalamu yathu yapadera imene imachitikira kunoko kwa Mpamantha kwa TA Malenga Chanzi ku Nkhotakota kumene kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya china chilichonse m'dziko munomo a NEEF abwera ndithu ndi kampani ya CIC kuzapereka compensation kwa anthu amene anakumana ndi ngozi. Amalawi anthuni insurance ndiyofunika ndipo lerolo aliyense amene waonera programu imeneyi sindikukhulupirira kuti mukayikiranso zakufunikira kwa insurance pachina chilichonse chimene mumachita zina langa ndi patrick kankwatira m'malo mwa mnzanga apa howard dzingo mukhale ndi tsiku labwino

tikupitirira ndi programu yathu ya emerging insights imene lero tikuona kafukufuku oona nkhani yokhudzana ndi chitetezo m'mapapo ku nthenda ya covid kapena kuti lung covid pa chingerezi pano takutengera ndithu ku gateway kumene kafukufuku ameneyi akuchitikira ndipo ndili ndi mmodzi mwa anthu amene ndithu akutenga nawo mbali mukafukufuku ameneyu amene tifuna timve kuchokera kwa iwowa zokhudzana ndithu ndi chimene chidawapangitsa ah, kuti alowe mukafukufuku ameneyo komanso kuti mwina adamva kuti ndi zina zambiri takhalani pomwepo takulandirani zikomo kwambiri choyambirira tikudziweni dzina Ah, ine zina langa ndi james mbupa a james mukuchokera kuti mumzinda wa blantyre Ah, ndikuchokera ku manyowe Ku Manyowe mwina inuyo za kafukufuku ameneyi ndithu wa lung covid munamvera kuti? Ah, kafukufuku amene wa lung covid ndinamverako ma wailesi aku- aku- aku- akunena Mm.
Mm. Nde mutamva mwina za kafukufuku ameneyi chimene chinakupatsani ndithu chikoka komanso chimene chinakupangitsani kuti mulowe nawo mukafukufuku ameneyi chinali chani? chinandipangisa kuti ndilowe mukafukufuku amene chinali choti nthawi nthawi imeneyo covid-19 aza ana- anafala iye ine inandikhuzapo nthenda imeneyi eti tatiuzeni ndithu mwina ulendo wanu mwapanga chisankho chimenechi mwabwera kuno adakulandirani bwanji zinayenda motani Ah, chisankho chimenechi anandilandira bwino moti panalibe chifukwa china chilichonse chimene ndinaona mwayi wa anthu ngati amenewawo
munalowa liti kafukufuku amene Ah, ndikati kuti ndinalowa pakanthawi Eh.
mwina chiyambireni nthawi imeneyo anthu ena amatha kukhala mwina ndi mantha kapena zikhulupiriro zosiyanasiyana makamaka zokhudzana ndi kutenga mbali mu kafukufuku inu mwakumanako ndi vuto lina lililonse chiyambireni kafukufuku ameneyo ine sindikunamizeni panopa ndikunenesa kwa amalawi kuti sinakumane ndi vuto lililonse lokhuza kafukufuku ameneyi
mwina kupatula kuti inuyo simunakumane ndi vuto mungawalimbikitse bwanji anthu amene akutiona pano ah, zotenga nawo komanso za ubwino otenga nawo mbali mukafukufuku osiyanasiyana wa zaumoyo Ah, ine kuwalimbikitsa kwanga nkuti asamvere zonena za anthu akuyenera kufika kumalo akafukufuku amene ali olandiridwa muchina chilichonse
yetu tathokoza kwambiri Zikomo. pokhala nafe pa program imeneyi lero zikomo amenewa ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene akutenga nawo mbali mukafukufuku ameneyi oona nkhani yokhudzana ndithu ndi chitetezo ah, m'mapapo ku nthenda ya covid-19 kapena kuti lung covid pa chingerezi ndiye ayi tamaliza kucheza ndi iwowa kumva mbali yawo ngati mtenga mbali tikufunanso ndithu ticheze

Titamva kuchokera kwa m'modzi mwa atengambali mu kafukufuku ameneyu, tatiyeni ndithu ticheze ndi akatswiri a za sayansi kuchokera ku bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Program amene ndithu ndi m'modzi mwa adindo amene akuthandizira mu kafukufuku ameneyu kuno ku Gateway. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Choyambirira tikudziweni dzina komanso udindo wanu. Ine dzina langa ndi Alice Kusakala, ndine namwino Wa zakafukufuku mu kafukufuku ameneyu wa lung covid ku Malawi Liverpool Wellcome program mwina akusakala tangutipatsani mwina chithunzithunzi mu nthawi yochepa ya zi- chi- zinthu zimene zimachitika anthu akakupezani kuno ku Gateway kuti adzalowe nawo mukafukufuku ameneyi anthu akatipeza kuno timawalandira mwansangala ndikuwapatsa malo kuti akhale ndikuwa timafotokoza timazipanga introduce tokha kuti ndife ndani kuti adziwe kuti akulankhula ndi ndani Akafika timawafunsa kuti akufuna kafukufuku wanji chifukwa choti kumalokunu kuli akafukufuku ambiri amene akuchitika. Akakhala kuti akufuna kafukufuku wathu timawafunsabe kuti adziwa bwanji amva kwa ndani chifukwa choti uthenga wa kafukufuku tinawuponya madera osiyanasiyana kudzera mwa adindo amene amayang'anira m'madera mwathu komanso m'ma radio ndiye timawafunsa akafotokoza then timawapatsa Tsamba lotenga nawo chilolezo kuti awerenge, athe kumvetsetsa, apange chiganizo pa iwo okha. Timawapemphanso kuti atipatse bukhu lawo la kuchipatala kuti tithe kuona komanso timawafunsa mafunso kuti tione ngati ali ndi zoyenerezadi kuti akhoza kutenga nawo mbali mukafukufuku ameneyi. Akamaliza kuwerenga tsamba lotenga nawo mbali mukafukufuku lija, timakhala nawonso pansi limodzi. kuwunikirana malo onse kuti tionetsetse kuti amvetsetsadi tsamba lija aliwerenga. Timawawuzanso ngati ali ndi mafunso atifunse kuti tithe kuwafotokozera bwinobwino zokhudzana kafukufuku wathu athe kupanga chiganizo pa iwo okha. Akamaliza ngati apanga chiganizo cholowa nawo mbali chotenga nawo mbali mu kafukufuku ameneyi amasayina pepala lotenga nawo mbali mu kafukufuku. Iwo amasayina gawo lawo ifenso timasayina gawo lathu. Mapepalawa amakhalapo awiri, lina amatenga, lina limatsala ndi ifeyo. Mwina ena nkumafunsa kunena kuti ah, nanga mumawapatsiranji ndithu tsamba limene loti asayine pepala la chi- lo- lotenga chilolezo choti alowe nawo mu kafukufuku pamene iwo abwera okha akupezani bwanji simmangoti ah, basi mwatipeza Chabwino, tiyeni tikayambepo. Chifukwa chani pamafunikira ndithu uh, mapepala amenewa wotenga chilolezo chimene kudzera mpepala? Mapepala amenewa amafunikira ndithu kuti iwonso atenge akhale nalo lawo ngati mboni umboni kwa iwo kuti anatengadi mbali mwakufuna kwawo komanso kuti mwina akakakhala pansi kunyumba akathe kuwerenganso bwinobwino Mwina nkutheka anawerenga mwaphuma sanamvetse chifukwa choti kafukufuku amakhala kuti akupitirirabe nde timafuna kuti azikatha ngati mwina pena ayiwala azikatha kukumbutsira kuwerenga bwinobwino kuti ngati mwina ali ndi maganizo ofuna kusintha akhoza kukhala omasuka kutero chifukwa chokuti timafotokozera kunena kuti siwokakamiza kafukufukuyu ali ndi ufulu akhoza kusiya pa nthawi imene iliyonse imene akufuna olo atayamba kale kulowa nawo mbali mukafu- kutenga nawo mbali mukafukufukuyi atha kusiya panjira nde timawapatsa kuti akati azikatha kuwerenganso kukumbutsira ndithu komanso mwina ndikuwafotokozera anthu ena amene akuona kuti zikhoza kuwapindulira atatenga nawo mbali mukafukufukuyi chabwino zatheka zimenezo alowano mukachipinda kamene inuyo mumatenga ndithu zimene mukufuna kuti mutenge muyeze kumeneko ndi mumatenga chani zimayenda motani kumeneko timatenga zoyeza zosiyanasiyana timatenga tsiku loyamba timatenga magazi amene timakayeza kuti tione kuchuluka kwa magazi komanso tione ngati ali ndi vuto lokuti mwina akakhala kuti achekeka kaya akhulika kuti magazi amangotuluka osagwirana komanso timakatenga zoyeza timakayeza mphuno mmene timakayeza covid So tsiku loyambali tikatenga zoyeza zimenezo timafotokozera iwo a- a- otenga mbali athu kunena kuti tiayimbira foni kuwauza zotsatira makamaka za covid-19 ndi zomwe timakhala kuti zimene zikutipangisa kuti iwowo tsiku lotsatiralo abwere chifukwa kafukufuku wathu sitikutenga anthu amene ali ndi covid pa nthawi imeneyi ndiye Tikawafotokozera, timawauza kuti tikuimbirani foni zotsatira zikatuluka. Zotsatira zija zikatuluka, timawaimbira fonidi kuwadziwitsa, kupanga za pulogalamu za tsiku lotsatira kuti abwere tidzatenge zoyeza zina. Tsopano tsiku lachiwiri timatenga magazi komanso timatenga zoyeza za m'mphuno, timaunikanso m'mapapo. procedure imene imatchedwa kuti bronchoscopy. Tikamaliza kutenga zoyeza zimenezi tsiku lachitatuli, timawawuza kuti pakatha masiku awiri abwerenso kuti adokotala adzaawone kuti mmene tinatenga zoyeza zija akupeza bwanji. Komano tsiku loyambali likakhala kuti zoyeza zija kuti tawapeza ndi COVID-19, Timawauza kuti adikire kaye kunyumba pa masiku 10. Akatha masiku 10 akadali ndi chidwi chofuna kutenganso mbali m'kafukufukuyu abwerenso ndiye kuti tidzayezanso. Ndithudi. Kusonyeza kuti kwa munthu amene alibe ah, nthenda imene ya COVID-19 ah, zonsezi zima- zoyeza zonsezi zo- zotsatira zake zimatuluka mu nthawi ya masiku angati nganene kuti 24 hours 24 hours Eh, chabwino ndithu. tathokoza kwambiri kukhala nafe program imeneyi. Zikomo
Pamenepa ndi pamtsiriziro pa programu yathu ya Emerging Insights. Lero timakambirana zambiri zokhudzana ndi kafukufuku wa long covid kumene tamva kuchokera ndithu kwa akatswiri a za sayansi eni yake kuchokera ku bungwe limeneli la Malawi Liverpool Wellcome Program MLW komanso ndithu atenga mbali amene akutenga nawo ah, gawo mu kafukufuku ameneyu wa long covid komatu tisanachoke pano yayi timakhalanso ndithu ndi chinthu china chotsiriza ah, chosangalatsa chimene chimapita kwa inu amene mukuonera ah, tsiku lalero program ya emerging insights limeneli ndi funso limene inuyo mukaliyankha molondola mumachulukitsa mwayi wanu wopata t-shirt yokongola kwambiri ya emerging insights kuchokera ku bungwe la mlw funso lathu tsiku lalero nali Tchulani zinthu zitatu zimene zimamuyenereza munthu kutenga nawo mbali mu kafukufuku wa Long Covid. Ndibwerezanso, Tchulani zinthu zitatu zimene zimamuyenereza munthu kutenga nawo mbali mu kafukufuku wa Lang Covid. Ngati inuyo ndithu mukudziwa yankho lolondola ku funso limeneli, tiuzeni dzina lanu, ngati muli amuna kapena akazi. Mukatero ndithu yankhani funso lanu osaiwala kuikapo postal address yanu ndi kutumiza yankho lanu ku nambala zimene mukuziona pa television yanuyo. Kufika pamene tikumanenso, ine ndi Chisomo Chihana. Mwakoma nonse.

titafika pa Beitbridge amati tonse tidutsire tumadzi kuli ng'ona aida ankakakamizidwa kugona ndi transporter pa ulendo wamadulira opita mdziko la south africa kenako anatiuza kuti sitimachoka tisanapange nsembe ndinafunsa kuti nsembe yanji akuti ife timayenera tipite kumanda tikasese komanso timakagona konko tipembedze ulendo omwewo timakhala odandaula kwambiri kumva kuti anthu akuchitidwa zipongwe zosiyanasiyana pomwe akupita maiko akunja